ekwe mgbadike ekwe ekwe mgbadike ekwe iwe na-ebe akwa ị na-ebe akwa onye na-etizi gị ekwe ekwe mgbadike ekwe ekwe mgbadike ekwe hee igbo bụ igbo Ekwe kụọ, ama agbaa, Igbo ndị ọma nwe m na ndị m nwe, anyị abịana ebe anyị na-ewetara unu ihe ngoli, ihe na-eme obi ụtọ nke ga na-eme gị obi sara sara nke anyị kpọrọ Bịa ka anyị sụọ Igbo. Kpudebe nso, anyị abịago ka anyị na gị wee nọrịa. Aha m bụ Nwaada Akụnnaya Jinjeke, ada dị ọra mma. Bịa ka anyị sụọ Igbo ka anyị wee nweta ụtọ mmanụ anwụ nke dị n'asụsụ Igbo. Ama m na ị nọ nso, ejekwana ebe ọbụna, ana m abịakwa. igbo ndị ọma anyị anaghachitego ama m na o nweghị ebe i je na ị nọ na-echere m ka m bịa ngwanụ ka anyị gbapụ ya ọsọ ị ma ka esi asụ igbo nke ọma ị ma ịdara ịda niile mkpocha na nyocha nke dị n'omenana anyị bụ ndị Igbo. Ị ma na asụsụ Igbo nwere ụtọ omi ọkpụkpụ nke dị n'ime ya na-eme ka ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ị ma na asụsụ Igbo n'ọnụ onye ọbụna nke maara asụ ya nke ọma na-adaba gem gem gem ka ogene ụtọ na ntị onye ọbụna na-ege ya. Ọtụtụ anyị bụ ndị Igbo amaghị asụ Igbo nke ọma ọtụtụ anyị amaghị asụ ncha ncha ma ọ bụ mara ịdara ịda niile nke dị n'omenana anyị bụ ndị Igbo anyị abịago n'ebe a ka anyị ga-ewetara gị kpugheere gị ma tụgheere gị ụtọ dị n'asụsụ Igbo ị bụ nwa okolobịa ka ọ bụ nwa agbọghọbịa ị maghị asụ Igbo nke ọma ngwa kpudebe nso Bịa ka anyị sụọ Igbo. Ị bụ onye nne ma ọ bụ onye nna mana ụmụ gị amaghị asụ Igbo nke ọma, o rue n'omume, onye agbana ọsọ, kpọketa ha nso ka anyị na ha nọrịa, ka anyị wee gosi ha ịdara ịda niile nke dị n'omenana anyị bụ ndị Igbo. Anyị jikwa ilu Igbo wee bịa. Ị ma ka esi asụ Igbo nke ọma mana ị maghị ka esi eji ilu Igbo ekwu okwu, ma ọ bụ ka e si eji ya emebe okwu, anyị nọ ebe a, kpukete nso, anyị ga-ewetara gị ilu Igbo niile, kọwakwaara gị ya nke ọma otu ị ga-esi wee ghọta ya ma were ya na-emebe okwu. Anyị jikwa nke anyị kpọrọ kpọọ ihe aha na kpọọ ihe aha nke anyị, anyị ga-ewetara gị ihe niile ọbụna nke ị maara anya ya, gwakwa gị ihe a na-akpọ ha n'asụsụ Igbo. anyị jikwa nke ọzọ bụ akụkọ ifo n'akụkọ ifo nke anyị hei ọ na-atọrị kpọọ anyị ga-ewetara gị ihe niile nke gbasara anyị ọdịnala anyị bụ ndị Igbo n'ebe ahụ ka anyị ga-egosi gị ihe anyị ji wee nwee oke akọ na uche oke amamihe e ji mara anyị bụ ndị Igbo a na-akọ ya ọ dịka ya agwụna agwụ o Ị na-ege ya, ọ dị ka ya agwụna agwụ o. A na-akọ ya, ọ dị ka ya agwụna agwụ o. Hei! Unu afụgo na anyị zuru ezu ka e mee, ju eju, bara abara. Ọ kwa ya ka otu nwaanyị ji wee jee na be dibịa ka dibịa gbaara ya afa. Ka dibịa bido ịgba afa, oke ahụ wee si nwaanyị n'ike wee pụọ. Dibịa tụgharịa jụọ ya, Nne, gịnị na-emezi? Nwaanyị asị dibịa na ọ ihe ndị a niile ka ya ji wee bịa. Nke a wee bụrụ na anyị juru eju bara abara. Anyị niile ga-anọkọ kpukete nso ka anyị mee gị obi ụtọ, ka anyị mee gị obi sara sara, ka anyị mee gị obi ngoli. Kpukata ka anyị na gị wee nweta ụtọ nke mmanụ aṅụ nke dị n'asụsụ Igbo. Sonyekwara anyị n'akara nke ndị oyibo kpọrọ social media handle anyị, Twitter, anyị nọ ebe ahụ, Instagram, ohoo, Facebook, Iyamam YouTube bụzi ebe anyị bi ebi sonyere anyị ka anyị na gị wee nọkọọ wee golie wee mee gị obi sarasara oge niile anyị ga-ahụkwa ọzọ n'oge dị etu a n'izu ụka ọzọ Igbo ndị ọma daalụkwanụ gwazikwa ndị ogbe unu ka ọ dịzịa